ndị be anyị ekene m unu ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu achọrọ m iji ohere a kene ụmụ igbo niile ọkachasị ndị nọ n'imo abia anambra enugu ebonyi ka anyị ji wee nọdụ n'ụlọ wee kwanyere ndị be anyị lụrụ anyị agha iji defend anyị ugwu nke a gosiri na ọ bụdụ ewu ka e gburu n'oge agha ọ bụdụ ọkụkọ ka e gburu na ọ mmadụ ka e gburu na-ekene unu obi dị m sọ aṅụrị na-ekenekwa ndị nke nọ na social media ji em their platforms wee promoto social media nwuru ọkụ ọtụtụ ihe ndị m na-amaha amacha mee posto obi dị m sọ aṅụrị ọtụtụ ka m lelere anya mmiri gbaa m n'anya ọtụtụ ka m lelere o nye m obi isi ike na olileanya dịrị ndị Igbo were ohere a na-ekene ụnụ ma sị ụnụ jidenụ ka ụnụ ji ejikwa m ohere a na-ekele maazị Nnamdi Kalụ na-asị ya Anyị na-afụ gị. We see you. Anyị fụrụ afụfụ ị na-ata maka ụmụ Igbo. Na-asị gị jisie ike. Adakwala mba. Ekwekwele ka akọ nwụrịa gị anya. Nwa mgbe nta, ị ga-apụta. Ị pụta, ana m agwa gị na ụmụ Igbo na-eche gị. Ị pụta, anyị kwenye na your struggle. Maka enyochago m struggle gị wee fụ na ihe ị na-azọ bụ ihe dị mma maka ndị Igbo ide ebu egbe ide ebu ugbe I personally went to the east wee tụlee ihe na-eme n'ala Igbo wee fụ na ọkwarị agha Biafra ka a continuru in disguise The Biafran war continued in disguise anyị nwa bụ ndị Igbo amarọ mana ndị anyị na ha na-alụ agha ama wee kpọbata ndị army wakpo anyị bunye egbe nke ahụ ezughị ha werekwe egbe bunye a militant ha abata na south east recruit all criminals ndị south south na ndị south east ụmụ anyị ndị na-etigesi aka n'ihe ọjọọ dị iche iche ma ndị organ harvesting ma ndị eh, ọgwụ ego ma ndị ohi were ha niile wụbatara ya na south east kponye ha a militant to manage wee na-achụsịsị ụmụ okorobịa anyị ndị nwere ihe ha na-eme ị gaa ihe dịka eh, eh, orsu kịta na Eh, from eh, Ọlụ to Ihiala business niile n'ebe ahụ emechisana all responsible people na-eme business i si Osumoghu na-aga Nnewi business n'ebe ahụ emechichana e wee were ndị a kpọrọ unknown gunmen wụnye n'ọhịa ha chọọ ikidnapụ mmadụ ha kpọrọ ha ga kidnapụ mmadụ ha chọọ igbu mmadụ kọrọ organ onye ahụ ha ga aga kidnapụ kọrọ organ wee mee east a crime scene turn east to a crime scene wee mere anyị dịka ohu wee turn ndị Igbo like slaves anyị na-aga n'ụzọ a sị anyị chilisie aka elu gịnị ka ha emebe ha but ndị Igbo ihe na-agba m ume wụ na ihe Naijiria na-aghọtaghị ndị Igbo wụ cat with nine lives ka ị na-eme ka i gbuole ha ka anyị na-eseli wee na-agwa ụmụ Igbo ka anyị mara ihe agha kachasị agha nke anyị na-alụ wụ agha ime ụlọ anyị kwụsahala agha ime ụlọ Naijiria wụ ofu nkufu the same ndị igbo hold the whole world na 1967 to 1970 anyị ka wụkwa ndị igbo ahụ kama na ihe mezi kịta bụ na agha ime ụlọ nọ n'etiti anyị karịziri anyị akarị agha anyị na-ebuzi kịta bụ agha ime ụlọ ụmụ igbo wee na-akpọlite unu onye ọbụla n'ebe ọ nọ tụnye uche e nwee nke ị ga-eme i mee ka anyị jikọọna aka ọnụ bịakọnata ọnụ mara na ihe anyị mere onwe anyị otu niile sị na ha na-erepresent ndị igbo anyị nwere ndị igbo Lagos mgbakọ ụmụnna nzukọ ụmụnna anyị nwere Ọhanaeze in fact agụrụ m platform nọ na my phone gụta more than 50 and yet ihe na-ebe a na-ebe igbo awọọla ewu a dị mmadụ iri na-akwanye nni mana agụụ na-egbu ya wee na-agwa unu ụmụ Igbo anyị menwuru ya onye ọbụla hapụga selfishness onwe m nke na-aba n'akpa ka anyị gbakọtana ọnụ wee dọta ihe ọha maka na a dọta ihe ọha together a na-ekezi ya o ruo onye ọbụla ọnụ ndewonu